ụmụnne m ndị igbo ekelele m ụnụ elee otu ụnụ rị ihe ọma memere ụnụ o biko aka wụkwa m nwanne ụnụ nwoke maazị okechukwu iwala regemeza nwa ndị ụmụ ndụba biko e nwere ihe m chọrọ m sị ka m bịa m gwa ụnụ gwa ụmụ igbo ọkwa ụnụ ma n'ụwa nụ anyị nọ n'ime na ụmụ igbo pụrụ iche n'elu ụwa biko ị hụrụ mbọ nụ ụmụ nwaanyị igbo na-agba taa ka ha nwee ike ime iwere ikikere n'aka ụmụ nwoke mbọ nụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị igbo na-agba nga ọbụla a nọ ha ihe na-ekwude awụ ọ, apụta na ọ, ọ, ọ, platfọm ọbụla ọ anọ ọ, ị ga-ahụ onye ga-ede ọ, ọ, ọ, does a man has any right to beat his wife Does a man has any right to cheat on his wife? Ihe na-ekwu ihe na-akpa agba mbọ na-akpa ike wụ ihe a ga-eme ka e- e- eme ka ikikere ụmụ nwoke luo ala ka ọ wee na ụmụ nwaanyị na-achị ụwa nụ. onye ọbụla mara ihe dị mma me- ya emee ya mana ihe m kwuru nga a na-ekwu wụ sị ụmụ nwoke ụnụ ekwekwele ụnụ ekwekwele ihe eme maka ihe eme i- ala igbo emebiele marakwa na a na-asị na ala nga nwaanyị wụ eze ala nga ahụ emebiele ọ wụdị m kwuru ya ọkwa ndị okenye eme anyị mbụ kwuru ya ụmụ nwaanyị dị ka oke osimiri gị nye ha otu steepụ ha e- o- o- o- o- o- ha etiye steepụ a- anọ ya awụ ise ụmụ nwaanyị gị nye ha ala gị nye ha ala ahụ

ha- i- i- i- ihe ndị bekee na-akpọ intimidation akọghị ụmụ nwoke ozugbo ụmụ nwoke ebido kwuferiwe kwuferiwe si o na-akwado ihe a na-ekwu ka a kpọọ ha onye ọma ka a na-eme ha "Ah, ah, ah, ah." ị na-eme aga m achọ ka ị mene m ọọ ụda aga m a- aga m asị gị mene m kamera dan agịdị m asị gị mene m kamera dan agịdị m asị gị na ịga ma nkọwara gị m chọọ onye tọrọ ihe m ji aka mee ya impọt apaka ya ka saidin delivala m ya nga m chọrọ m ga rie ya enwedị ihe ga-eme m ụdị ị ga-eji eme m intimideti ka m kwado gị ma ma n'ihe ọjọọ ị na-eme adị ka nwaanyị wụ ashị ị gịdị emeli m ihe ya mere ụmụ nwoke ụnụ ekwewula ihe ụmụ nwaanyị na-eji eme ụnụ intimideti ụnụ ekwewula ya maka ihe eme ọnụ ga-atagbu onwe ọnụ n'ahụ ọ wụrụ ma onye rị ka m dị afọ fụọla m ole ụdị agụkwara m afọ ole akaala m awụọla m papa o buru oge na m bụ papa registered papa awụgole m papa already o buru oge m bụjie the official registered papa ya mere nwedi ihe nwedi ihe enwedi ihe ọwụla awụ ihe a a ga-asị m ga-eji na ị ga-eji emegharị m anya ụmụ nwoke ka m na-agwa ọnụ ụmụ igbo bikoni onye ọwụla lejie anya ọ na-ekwuli ihe eme maka ihe eme ọ ga-awụ ihe na onye mkpụmkpụ kwuru onye mkpụmkpụ gara ije daa ada sị o wurukwa ma wuru ala ọ ga-ewuru ọnụ ụmụ okorobịa oda amadụ m otu ọnụ ga-arị o- ọ- ọdịnihu ga-arị ma ọnụ kwe ụmụ nwanyị were ike na-achọ ime n'aka ụmụ nwoke ihe ọma memere